another thing bụ kedu ife kpaliri mmụọ gị iji wee na-egosi ụmụ ụmụ- ụmụ gị anụwa maka ha ka dịcha obere Okay. Ee, nke kpaliri mmụọ gị ị- ịgbakọta ha nso ebe ị na-eme ihe omenala maka na oge ta anụwa dịka dịka otu obodo si aga ee, ndị mmadụ believezi na ọ ị pụta ihe i kwesịrị ime wee kpọrọ nwa gị dewe ya n'ụlọ ụka dewe ya ka ka ndị ka ndị people na-akọ na nọgide Chukwu nso but ị na-eme na ọ dị nke gị anụwa people ga na-afụta ya as ife arụ ị na-eti ụmụaka n'ife na-adịrọ mma kedu ife kpalili mmụọ gị ime ụdịrị ihe ahụ
okay dịka ihe ị na-ajụ em aga m agwa gị na amụrụ m na Catholic m gbaa akwụkwọ na Catholic mee ụmụazị baptism na Catholic ọ ya wụ mmiri Chukwu ihe kpalị m ji akpọkịta ha bụ maka ụdị echiche ndị ụfọdụ o nwere ike oru echi ụmụazị anaghị abịa nso o nwere ike oru echi asaa na nna ha liri mmadụ ebe a wee na-eme omenala na nna ha liri isi onye ọcha ma o li isi onye ojii wee na-eme omenala ọ ihe kpatara m ji akpọkịta ha onye echichi ụka ji ịsa ha isi echi ha na-agwa yakwa ha nọ ya mgbe nna ha na-eme ihe omenala and ana m eme ihe omenala ọ pụtara na m akwụsị n'ụka ụbọchị ọbụla ọ nwetara m ịga ụka m gaa ụka ụka dị n'obi maka ha niile nọ n'ụlọ ụka everyday ahụ ha aka m eme ihe ọma ofu onye na-adụ ndụmọdụ na Facebook one day ofu ụbọchị sị try wụrụ ezigbo mmadụ godi hapụ religion ị na-eme omenala try wụrụ ezigbo mmadụ ị na-eje ụka try wụrụ ezigbo mmadụ gbaa mbọ ka ị wụrụ ezigbo mmadụ omenala ada akpọga mmadụ eluigwe and ụka ada akpọga mmadụ eluigwe ihe na-akpọga mmadụ eluigwe bụ ihe i mepụta ekele gị
enwere another thing i nwere inwe nwere that belief ebe eh, ịlọ mmadụ ụwa dị maka na na ụka bịa mebisie ya ka ezi reason ndị bagaji agachakwazi na agachakwazi na imekwere kind of thing ịga mee eh, find out mara ka e si lọọ mmadụ ụwa ị nwere that belief na mmadụ amụrụ amụ ga-aga mara onye lọrọ ụwa
dịka ajụjụ ị jụrụ ndị oyibo sị live by example n'oyibo ka ha sụrụ ya m wee na-asị na mmadụ ịlọ ụwa dị onye nke a ị na-ahụ nna m Peter Dim lọrọ ya and mgbe ọ lọrọ ya ụwa ọgọ nwoke nwụrụ ya dịka tana o ruo nwanne echi ya mụọ ya a na-asị na ọgọ nwoke Raphael lụrụ ya o mebiwekwara n'ihe ejegata nke Kandudi ejegata nke Kandudi ejegata nke Kandudi aha isi onye a na-akpọ Holy Stone okwute nsọ ihe hụrụ one day sị m cheki na onye lụọ nwa a ụwa m sị mba echekibe m ya asị m etu o ji ahụ m osi o ji m ọnwụnwa ihe a na-akọ ma onye eji eke onye lụọ nwa a ụwa ọ dị m na-ebighị mmiri ọkụ n'ahụ mmiri oyi n'ahụ ya na-eregara ọkụ bụ ka anyị ga-abịa mụ esi a na-akwado n'ụlọ ka anyị mee jee Kandudi mgbe ọ wụrụ ebe 11 mgbe ọ wụrụ ebe 12 mgbe ọ wụrụ ebe 8 ka chi na-eji arụ udo adịghị ọ gwachara bụ e sị m asịkwa m agazi n'ụlọ ọgwụ ma ọ ga ebe m na-eje ma mọtara ha mee ihe ọ kwuru anyị wee lụọ a na-akwado ije ahịa ebe 4 o'clock chi ọbụbọ m ji kuru ya ka ọ nọ n'ime rum pụtakwuo ogwu uche obi mwute sa na enwebụ onye m na-akpọ aha na ọ ya lụrụ nwa nwoke ụwa bụ egos na chi chizam ekpere di m na enwebụ onye m kwuru na ọ ya lụrụ ya ụwa na onye ọ na-awepụgoro aka ya ọnwụ na ụlọ ya bịa m ụwa na-anapụ m ego anyị eri nri na onye na-awepụgoro aka ya nwee chansị m ga cheki mara onye lụrụ ya ụwa, enwebụ onye m kpọrọ ya aha ọ ndị mmadụ na-akpọ ya ọgọ nwoke akpọbeghị m ọgọ nwoke akpọbeghị nọ nge m mechaa je cheki onye ụwa ya ya ahụ na mpa anyị bịara ụwa ekwuchara m okwu ahụ ejebedi m chekie ahụ ya niile ejụkọrọ oyi e jekwara ụlọ ọgwụ ọzọ and ọ mụrụ ya nọ ihe na-ete ala emechaa e chekizie ahụ na ọ mpa anyị bịara ụwa ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmadụ ga na-alụ mmadụ ụwa na agaghị ka achọpụta onye lụrụ mmadụ ụwa etu a ka ọ dị onye nke a na-awụ akụ ugwu onye lụrụ ụwa wụ nne mụrụ m nwaanyị ọkịja ọ ya lụrụ akụ ugwu ụwa and ọ gbara dada a kpụkwara ya dada ya mechara dissolve e jekwaa ụlọ ọgwụ emechara ndị ụlọ ọgwụ sokwa na-asị hapụrụ ya ntutu ya ọ ụbọchị a ka ọ batakwuru n'ime rum ebe m dina ala wee sị m na-adọ aka n'isi dọgide aka n'isi m na-asị chọọ na ịgba isi asị eyi m sị ọkwa gị kwuru ya sị eji ụtụ m je weta ọkụkọ weta ji were mee ome ọ ya bụ omenala a na-ekwu maka ya wee sị ana m akpụkwa ya n'ike ya sị m ọ chọrọ na ịkpụ m kpụcha isi ya agbaba egwu gosi na ihe e kwuru ka a na-eme nne ada nwanyị onye nke a na-awụ Maggie na ụmụlekwe Margaret and emere niile ka o vu ọ nwere obi nwanne ihe niile ka ọ na-eme Maggie na ụmụlekwe nwanne nna m onye nke a na-abụ nne mụrụ nwaanyị ọkịja ọ na-eme ihere so ada nwaanyị mma nnukwu anyị mgbe ọ nwụrụ ọ wụ m mere embalmment mụ na onye be mgbe anyị alụbeghị na nwunye anyị na-achọ ịlụ mụ were hot wee na-agbachi ya ewesa ya eji bulọta ma chi bọọ maka ọ be ada nwaanyị ka ọ nọ were nwụọ so emechaa jee emechaa ihe dị na ya were bịa m ụwa so mma nnukwu ka ọ bụ nne ndị nne aha so onye m na-achọ ịkọwa gị na ọlụlọ ụwa dị